Ee, ehe, Igbo m bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, abịakwana m ọzọ. For continuation of our video. You know, if I, when you talk about infrastructure, the things e needere ịrụ n'ala Igbo, otu ala Igbo m kwesịwere dị. Like why I'm, ebe m sị why I'm making this video is this place I'm standing now making this video. Mgbe m bịara here, mgbe when I come here into this country, here all this place bụcha swamp

the other metro come the other side. Look at the other side, of, the other part of it too. You see that everywhere is industrial area. It's very, very industrial. You know, all these things are the jobs opportunity. These are the things that when you bring it in Igbo land, eh, ala Biafra, Igbo ndị ọma ife ọma na-adị mma. Unu rụọ ụdị ife ndị a n'Igbo. Ị dịkwanụ proud. sị na ife a bụ ife ị chọrọ this is why Maazị Nnamdi Kanu is crying this is why that good man the Messiah of our time Ọhamadike ndị Igbo this is what he saw ọ sị mba na ya ga-etinye ndụ ya you know for me and you ka mụ na gị naabọ nwee ife m bara uru look at n'elu ka a rụkwara ife a niile o due to na a gaghị utilize nwu ala again because of look at nke a bụ the metro this one have come e nwere this side and this side n'enuzi ka a rụziri na because of na ana bụ mmiri nọ n'ana all these structures m nọ n'elu ya here now n'elu mmiri mwuchi ife unu na ndị be anyị na-eme ha kpata ego ha na-aga awuchi na Lagos they can't build this kind of thing in their own land you know ha mbe ha sị na insecurity na-achụpụ ha from be nna ya from be nne na insecurity maka gịnị ọ kpatara ego ya were ego ya ha ebupụta ego abroad ndị ọ bụ unu na-ebupụtara ego na abroad lekwa ife anyị ji ego ha eme o ebe unu na-ebupụta ego tomorrow na ị ma many of our people we we have lived here in this country we know how the system work there, how their judicial system work these people don't have ha enweghọ nwe- ha enweghọ ụmụ nwoke ha adịghị ready ịmụ nwa ụmụ nwaanyị adịghị ready ịmụ nwa many of them na-arazi alụzi nwoke ibe ha nwaanyị na-anụ nwaanyị ibe ya so ka ebe generation ga-esi wee pụta generation agwụnanụ so ka ebe gena- ebe ha needịrị na isi wee nweta ndị ga-akwụ their pensioners ụgwọ ọ bụ from me and you look at all these things you are seeing here all these things are ihe a bụ bus bus station o ebe a na this big place you people are seeing because anọ m inside glass all this thing you are seeing here is bus station this bus station abụọkwa na ọ na-agafe local bus from here to o nwere the other my previous video I made before in the place I was these buses are the one that bring people all this industrial

we are still going. I will show you people more because of why I'm doing all this video because of ndị Igbo ndị Igbo mkpatara ego you know ha m were ego ahụ ha developuo be nna a na-akụwasịsị their property na Lagos ana m afụ ya ngwa ahịa na-agba ọkụ legodo anya ife a bụ n'elu ka a rụrụ ya ọ bụ n'elu ka arụrụ ya obi Cubana chief prince ya ka ha kpọọ ha kpọọ ha na unu ha akpatacha ego lekwa ife unu kwesịrị ịrụ insecurity agba ọsọ i provide ọrụ you know ọ bụghị imere people things adụrụ ha so difficult ana m apụta iro na because of unu aga m ji ebata here

ife a bụ ife Nnamdi Kanu mfụtara ya sị gị mba that you can't live in that kind of a society look at it that you can't live in a society of people they doesn't reason ndị kpọrọ your elite your governor they don't reason look at it ha na-abịacha abroad o ha na-abịacha ala bekee yo you know ife a kịta na-erubeghị ife ana m eti mkpu ife erubeghị 10 years arụrụ ife a m na-egosikwa unu ndị Igbo eh insecurity insecurity unu akaghị eprovide nwu something like this anyị Igbo Chineke ngọziri nye anyị ife niile look at a ka rụrụ ebe a arụ o ee ọ bụghị nke a governor unu ga-aga here ga-emere unu ofu magic onye ọbụla na-eso n'azụ a na-ese foto foto look at look at ife a na-ekwu onweghịkwa mgbe a nọ n'ebe onweghịkwa onye sere foto onweghịkwa mmanụ ọkụ ị na-abịa ị na-agara onwe gị ọrụ ndị ọrụ na-arụrụ onwe ha ọrụ ha onweghị no foto mbọchị a kpọrọ contractor chinye ya key si ya na lekwe pro- lekwe project dị ka gọọmenti nwere lekwe ife anyị chọrọ ịrụ ọ bụghị nke ọ bụ onye e nyere ego ya wụnye n'akpa bupụta ego na abroad here look at it. ụmụnne na-ene na-ene na-ene na-ene anọ m n'obodo a rụọ ife a. aka m- a ka rụchara ife ndị a arụcha jụọ people here here here a ka rụrụ ife a arụ lee n'anya here a ka rụrụ ya arụ

You know, nobody will say that na Edudile, all these places ị na-afụ bụ industrial area. You know, look at it. That long place now, far place m na-atụ aka, bụ cement company. A na-arụ cement. All these things ị na-afụ here, these big big building bụ companies, big big companies. Agbaghị mmadụ one nọ n'ime ime ebe a na ịba n'ime ebe a. Ife a bụ what they call recycle company. Ebe a na-ekpofu dirty.

na ana Biafra maazị Nnamdị Kanụ ntụnyere ndị ya si kama ya enwetaghị ụdị ife ụdị ife ndị agadi ife ndị a m na-egosi just a little little things because of nwanne mmadụ m si ka m mewe vidio a o nwere egwu a gụrụ a sị m si ka m kọwa ife anya mụ na-afụ chi ga-eji chi ga-abọ ma m mewe vidio a na chi ga-eji chi ga-abọ because of ife ọma na anya gbara akwụkwọ ife a bụ ife maazị Nnamdị Kanụ mfụchara ya sị gị na a needịrị good society ndị mmadụ na-elivu ndụ ka n'enu ebe a ọ bụ ebe a ka m nọbụ na-emere unu vidio n'enu ebe a bata ọ bụ glass kọvara ya a ka rụrụ ife ndị a arụ newly ka a rụrụ these things newly they just build all these things. I was here when they started. All these places now bụ swamp, swamp area, all these places.

Eh? You see all these things na-afụ now, like now, we are going to go inside, but I will not continue. I will cut the video when we go inside because we can't finish it. I'll be a man to go to nkọwa ngosi ife anya m na-afụ here chi ga-eji chi ga-abọ maka ndị gọvanọ unu nne m awụọrọ unu ewere aja red wụọ a na-ese foto foto gọvanọ foto sinetọ ee the other one ọkwa ekpere mmadụ ife ọma na-adị ya mma ma ọ bụ ha na aka ji eketa now you know awọdụcha ego awụnyeche ha kọntraktị ha were ego wee na-akpa buru ụmụ ha were ga kpọrọ ụmụ ha gaa go property na abroad esi nsogbu m bịara esi nsogbu m bịara ọ mgba nke ị ga-ama and ndị ọcha bụ ha na-ebutere ga ndị ọcha dị arụrụ ana dị ụrụ ha ga-egbacha gị nkịtị one day ha ewere local law ha nachiri gị ego niile anachiri gị property ya niile because of na ha enwezi no other options you know because of onye bịara na your country colonize-ụọ gị mere gị kedụ m ife ọma ọ ga-emere gị legodo anya ife a bụ new new new ka anụ ka anụ rụchara ebe a o rube 10 years o unu nee anya here now ebe a bụ swamp area remember ebe a mmiri nzo here mmiri na-adị too much but ile anya here now ife ndị na-afụ now bụ waterways mmiri mbịa ha na here mmiri mba here now enwechara all here all here ọba mmiri nzocha ha n'ọba here now okwu agwụna you can see that water a na-agwadị gị na mmiri zoro sef ị gaghị ekweta na mmiri zoro because of e nwere heavy water tunnel n'ana you know look at it ebe a bụ industrial area look at it here look at it here mmiri ndị ahụ na mmiri zoo ha n'ọba ha na here look at that company I was telling you people ebe a bụ recycle company deti niile ebe a ka ọ na-abịa here deti niile ebute here now a na-recycle nylon this side paper this side plank this side otu ahụ esi wee separate cha look at nylon look at ndị ka now metal this ones now bụ plank otu ahụ esi wee separate cha ya ebe companies abịa

kwakide m ị sị na these people na-echere gị echiche ọma ị sị na these people are planning good for you look at it eh? ife ndị a bụcha like in that in that place now a na- a na-recycle deti now plan ka e providere their company already now e- o nwere ndị ka ab- abịachara na abịacha now agakwa na arụgharịa ya arụgharịcha ya na-eyi ebe a kịta na ndị a na-azụrụ ya gaa gaa recycle kwa the plank na abịakwa ha arụkwa ya ree rikwa ya rechizie your companies because of any product you are producing here you know any product you must put it on top of this plank na outer here dem call it pallet you know you must put any product you are delivering to any shop you must be on top of these things you know You, you know how many people carpenters ole na-arụ ọrụ here now na be anyị na ife onye carpenter gụ na-elele but to here carpenters make more money more than you look at it you know here now like this company here now you people are seeing here now this company like always supermarket you know a supermarket shop and then now this plank now each one now a na-ere ere onwe price for each one companies ndị ifuru here now then we come and buy from them ị fụrụ biznes na-aga ụwa na-adị mma a na-eliminate at least a little bit insecurity ị na-aghọta ndị Igbo ọ bụghị unu bute ego now a na-agba ahịa unu ọkụ na the whole Lagos na-agba prọpati unu na Lagos ife niile unu nwere a na-agba ya ọkụ na Lagos werekwanụ na ego unu ahụ gaa rụọrọnụ ụmụ Igbo ife ndị dị otu a maranụ ma ọ gaghị akwụsịnata mara ma insekuriti ọ ga-akwụsị ma ọ gaghị akwụsị na ọ bụ ya bụ ife m na-agwa unu ọ bụghị na unu ama unu ma a sị na ọgụ ije unu na-agachi ije unu na-afụ ife ọma mebi unu na unu na-agafe unu na-eme ngafere ebe a na unu fụrụ kọ ebe a na nnukwu ife a lee ebe o si toro bịawa lee ebe o si toro ka m bịa this side nekwa this long from those places na all this long trailer nshi that side ebe a na ị na-afụ na bịawa here bịawa here bịa here na ife a bụ this comp- ebe a bụ company ebe a na-eme this recycling of dirty niile ahụ unu ga-afụ nnụnụ na-efegharịcha ebe a maka ọ na-anụchara ma ushi anụ ma ife ndị a ife a bụ recycle company lee ya ebe a ị makwa ọrụ ndị nwere ọrụ here a na-arụdo ọrụ ha ike agwụ and ọ bụ gọọmenti dị in charge ọ bụ lekwa ogologo this thing ntoro na ogologo toro ọ bụ gọọmenti dị in charge na-aghọta ọ bụ ha nwa dị in charge they are the one managing all this look this side bụ companies okay gwakene m this company makwa how many people ị ma how many people na-arụ ọrụ n'ime ebe a gwakene m nụ ụmụ Igbo gwakene m nụ unu sị insecurity kidnapping makwa how many people na-arụ ọrụ n'ime ebe a ee o nwere ka a ga-esi mee in a day ịmakwa how many people na-arụ here makwa three shift o in a day you have three shift everybody eight hours if you want to work extra you can work extra but normally what is official is eight hours you know so igbo ndị ọma ife ọma na-adị mma ọ bụkwa at least a na-ajụkwa gị why you know anyị ji wee need biafra nke tata nke echi anyị need in fact anyị needre just o- o- ozugbo ozugbo sị na ọ maka all these things anyị na-afụ n'ụlọ ma a sị na onye ije ee eh? kakwa na okenye nọ n'ụlọ ife mara maka ụlọ ma ị fụcha ife ndị ọ na-agba anya anya mmiri ụmụ igbo igbo ndị ọma ife na-adị mma elelechi ife ndị a niile ọ na-agba anya mmiri anyị enweghị na be anyị ee eh? ọ bụghị na enweghị igbo igbo nwere ndị igbo nji wee bụrụ igbo igbo ji ego upon ife niile e mere anyị na 1967 to 1970 e were 20 20 pounds kee ha but a sị na onye chukwu ngọzi na chukwu agọzigwe ndị igbo ana m asị unu na chukwu agọzigwe unu but unu wekwenụ ngọzi ahụ chukwu nyere unu were nyere community unu aka nyere ndị ebe unu aka rụọrọ ha ife ndị otu a ka anyị mara ma insecurity ọ gaghị akwụsịtụ na be anyị ma kidnapping ọ gaghị akwụsị ị na-aghọta na ọ bụ ife m ji wee na-eme this video na o nwehụkwa ife ọzọ but anyị ka na-agakwa because nsị ka m continue with the video ọ ga-adị long ebe ebuka If, if ebe a kwa bụkwa small area according as I'm telling you, I'm telling you, if I'm, I, I have lived this country for 20 something years. I'm telling you with the truth. ehe so ọkwa ka ma ọkwa one ka a ka na-aga one one area one small area because m sị ka m cover ife anya m na-afụ since m bịara obodo a development m na-afụgo eh chi ga-eji chi ga-abọ ndị Igbo asị m ya gazie unu na-enweta vidio a na-atụkọ enu eh na-etinyekwe m nụ aka na like button eh subscribe on to our session eh? subscribe onto our channel USB Gospel eh? ka anyị nwekwa ike na-egosi unu ife anyị ji wee need Biafra nke na na na na bụ ozikwe nke taa nke echi eh? n'ụlọ ma anyị fụcha ife a eh? maazị Nnamdị Kanu atụnyego ndụ ya maka ife a ee eh, Simon Ekpa atụnye ndụ ya na ife anyị ji na-ekwu eh? a sị m ya gazie Igbo ndị ọma na-ege mekenu sure na vidio ndị a na ọ na-eru governors unu ntị jụọ ha why nke unu anaghị adị otu a ife a bụkwa local area ọ ọ bụkwa na ọ bụ a major area no ana m ekwu okwu industrial area look at it n'anya then you see people na going to work ndị na-aga abanye afternoon okay ka ọ- ya gazie ka ọ dịkwa ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma from me from here ọ kwa good afternoon bye bye